nyumba ndi iyo katundu wanu mukuziwa pali iye kamangeni muzipita mukampeze amene mumukhulupirira ife nakuti simungakhale ni munthu amene simumukhulupirira ndiye musataye nthawi yanu kumandifunsa ine mafunso pamene mukuziwa kuti mwasiya kundikhulupirira banja ndikukhulupirirana pamene palibe kukhulupirirana palibe kuti pangakhalenso banja saluye bambo a sikono ine sindikuseka mwamva mukunena kuti ndinyamuke pano mukakwatirane ndi anesi ache mayi a sikono ndinyamuke pano mukakwatirane ndi anesi aja si choncho mayi a sikono ndinyamuke pano mukakwatane ndi anesi vomerani mwanena kuti ndikapakire katundu wanga ndizipita
zoti ine nditokhosomola mutoziwa iyayi musambe sekunduso zoti iyayi zoti ine nditokuzulo sinagone ndakhosomola mafiliko kuchizukire munthu ine sinadye ndikukoloma mawa zimene Mphamvu munakauza ndilibe. anesi zomaleka kundiuza ine Kuti ati ndinakuza chani anesi? Nakuzani kuti ine sindili ready. Anesi chani ati ndinakuza chani? Nakuzani kuti ine sindili ready. Kodi anesi ndinakuti chani?
Nakuzani kuti ine ine ine ndamene ndakupwetekeni. Ndifuna ndifunse nesi wanena kuti chani? Mwanena kuti hey. Inu ndamene munandidula ine. Hey. Therefore inu ndamene munandidula ine. Hey. Mukuziwa mene ndingapangire nanu. Hey. Ndifuna ndiyambe ndinu mayi a Sikono kandipweteka.
Ona zimenezo ineyo. Inuyo pakamwa panu. Kumuuza nesi.
Kukandiyalusa ineyo kumenekoko. Chifukwa chani inuyo osandiuza ineyo ngati mkazi wanu? Mayi a Sikono imvani.
Ndaona pali nkhani. ndipo muchita manyazitu ndikira manyazi ndija hmm. inu ndi akazi a phuma akazi a phuma ngani ngani riao ngati mukukana hmm. bwanji tipite kumenekoko
Tadikira umve. Mumaziwa ndimakuphimbani ine. Tadikira umve.
Maziwa ndimakuphimbani. Koma mukupanga phumatu. Ndine phuma kumene kuti. Tamvani ndikuuzeni tu. Ah. Ine ndinapita. Kumene kuja ndapeza dokotala. James. Inu munachoka munapita kwanu kuona amayi anu. Mene ndimakadulidwa kuja. Ine anandikomola. nesi ndamuona bwanji Mu- iye mukhale phe ine andikomola akundigwiragwira uko ine ndikumuona ndangodzidzimuka andisiya pa wodi ndipo pa wodi womandithandiza ndikumuziwa dzina lake charles nesi mukamba inuyo anabwera ndikundifunsa funso onena kuti akazi anuwa ali kuti anesi onenepa afupi akazi anuwa ali kuti ndati akazi anga anyamuka apita kuona makolo awo akuti ah sono zimenezizi malamulo ache timatere timatere timatere mukabwere siku lakuti lakuti ndiye ine ndinapitako ndafika kumene kujako anakuti oh simunabwereso ndi akazi anu ndati sindinabwere nawo koma ndiuzani mupita kumeneko iya mayi tandimvetseni nakuuza ndikupita kuchipatala ku check up inu mwanena kuti pitani mundipeza sinakutsanzikeni inu ndafika kuja kunena kuti akazi anu ali kutiko sanakubwere nawo ndifukwa chani ndati atanganidwa ali amakufunani nangoseka poziwa kuti ineyo mtima wanga uli pa iwe nakhala phe
ofusa anesi anesiwo chosa ntrauza ine "Ah, andioneso kawiri nachosa ntrauza mani nachosa ntrauza mtima wandipweteka nesi anamthandiza bwinobwino ndi ananena kuti mukanakhala kuti simunakwatiwe kapena simunakwatire ndakukondani nesiyo nesiyo osati inuyo
ndiye ine ndikusunga nkhaniyi kuti ndiyauze akazi anga sizikhala bwino mwandimva eh? ndiye ndiyenda kuti akazi anga twine ndiyata ndizauza eti ndi akazi anga ndizauza zipanga- zikamba inuzo chifukwa Ih, kumene kusumulako kautungire ni mazi tisafa kautungire ni mazi titafa ndikatunge mazi
mtima wanga wanyamuka kale ndikatunge mazi oh mutunge mtima wanga wanyamuka kale
lendo kuti ndikatunge mazi ah ah
ndigone mtima- timanga ndikagone nyumba ayi ye, ndimseka mtima teni ukagone nyumba hane hane pasikono ngati kuli kumwalira ngati kuli kumwalira